look at the small boy ihe m ji ekwu ihe a bụ onye sị gị na ọgụ abịabeghị n'ala Igbo ọgụ abịago n'ala Igbo kwa ị fụrụ ndị na-ejubileti na e ji Nnamdi ga-emecha ha ebewe akwa Please if you are visiting my YouTube channel for the first time subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 6th of December 2025, we are bringing this news live and direct to you. Biafrans, you can see that Ana Igbo nọ na nsogbu. Ana Igbo nọ na serious nsogbu, I'm telling you. Just look at ihe ndị amị mere na vidio anụwa ka e si jide nwatakịrị pụta n'ọhịa gbawuo ya. Ndị nọsị ebe ahụ bụ ndị eh, dịka ha dị a little bit connected to the small boy. Ha threatenuo fa na ọ bụrụ na ha mee anyhow e wastekwuo fa. Ị ghọtago? Ehe, ha gbawuo nwatakịrị a. wee tọwa ya ebe ahụ wee pụwa and according to onye a na-ekwu okwu a ọ sị na ọ ndị ugwu ndị ugwu bịa ahụ bucha egbe ahụ buchara atin nna anyị adịkwa sevu n'obodo a nke a bụkwa nke na-eme deti taa bụ gịnị Ee, nke a bụ ihe na-eme tata bụ satọde 6 disemba 2025 ndị amị gbadatara Akwaihedi today ha bu dis boy pụta ebe a gbagbuo dis boy ebe a ị ghọta gbagbuo dis boy ebe a including mụnwa ha gbara m ọtọ sị na ọ bụrụ na m mesie up ha gbagbuo m ee ndị niile ha tụrụ down ma Sọnde be ọkpara oji ego ha gwara ya na o mesie up ha gbagbuo ya lee obi nwanne Okafọ ha na-eje ọrụ

ọ dịrọkwa dịka onye ji- ji- look at a small boy look at a small boy ihe m ji ekwu ihe a bụ onye sị gị na ọgụ abịabeghị n'ala igbo ọgụ abịago n'ala igbo kwa ị fụrụ ndị na-ejubileti na e ji Nnamdi ga-emecha ha ebewe akwa Asari Dokubo even said something concerning Mazi Nnamdi Kalu that he is even involved in how they were able to capture Mazi Nnamdi Kalu in Kenya.

my darling he should just be in prison so may nothing do in Nnamdi Kanu because if nothing happen to Nnamdi Kanu Igbo people no go take am easy for this country o oh. I ain't even gonna lie they gonna kill lots of people a lot of people is gonna die and me I don't have strength I have japa I will run away ọ dị mma igbo chineke kelu ma chọọ ezi mma pụrụ iche igbo dị sam eji m n'aka na ebe ahụ ị nọ ugbu a na ị na-enweta onwe gị otu a ka m si anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chi bọọla anụ ọzọ bụ nke na-abịara gị naanị na nọnso nkwa ọchịwọ nakwa ọfishal nọnso nkwa tv na yutubu ọ dị mma ee eh, nwanne anyị nwoke KC na-agụ egwu ee eh, ekwugharịala kpọmkwem na ya wụ nwa afọ biafra na ya wụ onye biafra ọ eziokwu na probably that first question a jụrụ ya na that first interview eh, o nwere ike it was an impromptu question and he answered it impromptuli Eh, eh, eh, many people blame gị ụfọdụ o nweghị ihe ndị mmadụ na-emeghị KC you know but I, I want our people to understand one thing onye ọwụla wụ onye igbo wụ onye biafra onye ọwụla wụ onye igbo ị wụ onye biafra it doesn't have to be whether you are against nnamdi kanu nnamdi kanu is not biafra ama m ị na-aghọta ehe biafra has been there before nnamdi kanu so even if you have a problem with nnamdi kanu a jụọ gị gị sị ị bụghị onye biafra because of nnamdi kanu then nwune eh, i'm sorry for you mm. as far as ị wụ onye igbo ị wụ onye biafra biafra is a spirit the undying spirit of ideology inborn in every Igbo man and Igbo woman. So um, I want to uh, appreciate Kcee for granting another interview to disabuse the mind of the people that la ya awụhọ onye Biafra. Uh, uh, but a ka nwekwara ndị na-emekwa na ha abụghị ndị Biafra ha abụghị ndị Biafra ha wụ ndị nke ha wụ ndị nke ọzọ amamira Biafra is Biafra and we all are Biafras a na-ezo ya ezo ọ bụrụ m sị na m bụ onye biafra probably that favor ị na-enye m ị kwụsị inye m ihe nwanne ị na-enye m ị na-abụ ịkwụsị ichi ị kwụsị inye m the favor because na m sị na m bụ onye biafra m na-akụwasịa ite ahụ ị na-eji esi nri ebunye m mgbe ị na-amabeghị ma abụ m biafra ma abụghị m biafra kịta ị marago na awụ m biafra ezigbo nwa afọ biafra so nwune lee ite ahụ m egana kụwasịa ya chileke akpọ gị ọkụ awụ m ezigbo nwa afọ biafra a mụshiri ike n'ala biafra so amaghị m gịwa n'onwe gị it doesn't mean it doesn't matter what you think as far as ị wụ onye igbo ị wụ onye biafra amamira ị bụrụhana nwafọ igbo ị wụ nwafọ biafra onweghị onweghị there is nothing like uh, this that n'ime ee a bịa na-asị uh, because of uh, i kwuhana na ị bụ biafra you lose favor you begin a na-enyo gị enyo ndị ebe a na-enyo gị ndị ebe a na-enyo gị biafra is an ideology it is a spirit nọ n'ime onye igbo it doesn't have to be a physical eh, country it doesn't have to be a physical structure gị na-ahụ ya na-akpọ ya Biafra no ọ wụ ihe nọ onye Igbo ọbụla n'ime otu Oduduwa si nọrọ onye Yoruba n'ime Arewa anọrọ ndị Awụsa n'ime nọrọ ndị ugwu n'ime otu ahụ ka Biafra si nọrọ onye ọbụla bụ onye Igbo n'ime ghọta ya ghọta ya Chineke akpọ ha ọkụ ana m ekwu ya maka ndị ndị sabo ana m ekwu ya maka ndị mgbe ọbụla ha nụrụ ya onweghị ụdịrị aha a na-akpọbeghị ndị Igbo onweghị ụdịrị mkparị a na-enyebe ndị Igbo nwanne asị ya mụọ nwoke si bụrụ nwoke kwenye n'ihe ị bụ kwenye n'ihe ị bụ kụọ aka n'obi sị na ị bụ nwa afọ Biafra eyi eyi nwune maka na onye a jụrụ adịghị ajụkwanụ onwe ya mhm. onye a jụrụ ada ajụ onwe ya onye rere asụsụ nna ya onye ahụ ereela onwe ya kọbọ gị gọnaha ebe i siri bịa nwanne i reela onwe gị kọbọ maka na nke bụ eziokwu bụ na onye mee ọba ya mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere ya kporo afịfịa gị mee onwe gị mkpọkọrọ ndị mmadụ ewere gị mee gịnị kporo afịfịa so gịnị ka m na-ekwu ihe m na-ekwu wee bụrụ na nwanne anyị nwoke Kcee ị gbalịgwala ị gbalịala ehe ndị dịkwa ka gị pụtawa kwuwe maka na ụmụnne anyị ndị a ha na ndị ugwu dịtụ na mma ha na ndị nọ n'ọchịchị dịtụ na mma anaghị ekwetewe nnọọ na ha bụ ha na ha na-agọnahụ ya agọnahụ nwere otu ọ na-esi eme ha n'ahụ ha chọọ ikwu ya ha ha ha kpaa ya akpaa dị ashai ọ na-eme ha ihere ikwu ihe e mee echi ihe ihe ha na-erite n'aka ha that economic empowerment a na-enye ha that political connection a na-enye ha ya akwụsị nwanne kwere na ị bụ onye Biafra efere ahụ onye ahụ ji enye gị nri bụ efere nkụwa ya pịawa ya ite ahụ o ji eshiri gị nri ya kụwa ya kwere na ị bụ nwa afọ ebe onye eshi anaghị eme ya ihere ebe onye si fụta anaghị eme ya ihere amaghị m na-aghọta ebe m na-eje ọ dị mkpa na ị ghọtara m ọ dị mma Nnamdi Kanu e, gara ụlọikpe e, nwanne ya nwoke gara ịnọchite anya n'ụlọikpe e, n'abalị anọ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya mana ọkaikpe si mba na nwanne Nnamdi Kanu agaghị emovenwu ex parte motion eh, for the transfer ihe a motion to transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to another prison within the jurisdiction of the Federal High Court Abuja eh, but unfortunately nwanne Nnamdi Kanu abụrụ lawyer eh, and it is only a lawyer

ga-aga represent ya Nnamdi Kanu to move that motion so that ka a transfer Nnamdi Kanu from Sokoto prison to any prison within the Abuja uh, Federal High Court jurisdiction Abuja because ọ dị mkpa since Nnamdi Kanu jizi aka ya na-ekwuchitere onwe ya ọnụ o kwesịrị ịna-aga court o nwee akwụkwọ ọ ga file e kwesịrị ibu ya court but isi Sokoto agawa Abuja to file something ọ dị very very costly expensive and the prison management cannot afford it that is the truth ọkwa anyị agachago mkpọrọ pụta so anyị ma ihe ọ na-ewe the prison management to rally round for moto gbajie ya fuel fuel vehicle e ji akpọrọ ndị mkpọrọ aga court anyị ma ọ bụladị within Owere nga anyị nọ sef ọ na-aratụ ahụ mgbe ahụ sef ịchọ fuel gbaa ịga from prison nọ na Owere nga kpọta anyị ime magistrate court ma ọ kpọrọ anyị gaa high court mgbe anyị nọ mkpọrọ na afọzia onye nọ sokoto for the prison management to arrange for a vehicle ga-esi sokoto buru ya bịa eh, federal high court abuja within the space of two three hours and of course sokoto is very far from abuja so mgbe ị na-esi na sokoto abịala abuja court agbasala so that is why Nnamdi Kanu ji chọọ ka e muvuo ya from Sokoto prison to a court within the jurisdiction of the Federal High Court Abuja so by December 8 ka the judge ga-anụrụ okwu nke ahụ finally um, Harrison Gwamnishu and uh, VDM uh, I, I, I, like mụa na onwe m na I don't really talk about individuals especially eh, ndị m hụrụ na-astrọgụlụ na-ahọsụlụ ee eh, na-agbakwanụ mbọ ka Naijiria dị mma otu m si eme I don't really talk about them because I believe that all of us have our individual differences and we have our own shortcomings. Anyị niile nwechara fault. Anyị niile adịghị perfect. Mụa na onwe m adịghịkwa m perfect. Mụa na onwe m otu ị hụkwara m na enwere m eh, shortcoming m o. Ị ghọtala? Ehe. Enwere m shortcoming m.

ma ọ n'ala Igbo ma ọ na Naịjirịa pụtadị ọ dịrị mmadụ m ị sị na o nwere ka i siri gbaala m transfer sị m kwuo kwugide ma ọ kwuo ka m mechie gị fụta kwuo ị sị na mụ na gị emekọla business before as in business personal business mụ na gị na abụọ m egwuo gị wayo gị pụta kwuchie ama m ị na-aghọta ebe m na-eje

mana n'agbanyeghị na anyị na-alụ ihe a n'ụzọ nke anyị anyị niile nwechara ọrụ anyị niile nwechara ọrụ in one way or the other but ka ọrụ gị hapụ ịwụ an ọrụ that will tamper with your integrity or an ọrụ that will tamper with your personality it won't make sense so vdm ịkpọ police ka a nwụchie harrison to me ọ wụ ihe o kwesịrị ime to me ọ wụ ihe o kwesịrị ime yes the family might have reached out to him but as a comrade ibe gị although he said he's not an activist mm -hmm. but he's a comrade at least as a comrade ibe gị you have to do more investigation mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ọ wụ sọsọ gị nwere contact ndị police ịkpọwa police against Harrison Harrison na onwe ya agbalịakwalanụ VDM na onwe ya na-agbalịkwa ndị a niile na-agbalị n'ụzọ nke ha dị iche iche ị na-aghọta ha na-agbalị n'ụzọ nke ha dị iche iche personally i encourage them personally i say you people are jisiri ike anyị nweta ndị dị otu a ndị dị otu a ofu onye ama arụchanwu ọrụ anyị na-arụ o ị ghọtago ofu onye ama arụchanwu ọrụ anyị na-arụ we need more people like Harrison more people like VDM more people like Sowore we need more people like that in this country ọya nwụ na anyị awụrụ ọkụ wee ga ndị a sị la ha ma ihe wee ga ndị a sị la ha chịga anyị wee ha ọkụ la ahụ brain ha reset ya ha kpazie agwa ka mmadụ so in the issue of VDM and Harrison oge ụfọdụ a na-ekwu okwu a na-akọmpe Harrison oge ụfọdụ ọkwa fans na-akọsụ problem nda fans ndị Odumeje n'ọnwụ you are comparing VDM you are comparing chefuo na onye ọ ha niile nwechara their own different pattern ha ji eme their own activism they have their own different pattern pattern onye a ama abụ pattern onye a pattern onye a ama abụ pattern onye a pattern m agaghị abụ pattern onye ọzọ so ndị fans bikonu stop burning stop putting fire in the issue of VDM and Harrison allow Harrison this is his time nsogbu anụ eh, at least nke a mechaa ya na ya amụta ihe

ka misteki ahụ hapụ ịbịa mee overshadow ọrụ ọma ị na-arụ like I said anyị niile nwere shortcomings but ka shortcoming gị ahụ hapụ ịtampa with your integrity for instance otu a m nọ ugbulaka anything that has to do with money mụ na gị naabọ echi ya apụtara anyị okwu aga m ama ya aka aga m ama ya aka I, I, I, I, I, I really appreciate Harrison for even ime irisk life ya ịgawa n'ime ọhịa anyị niile agaghị agawacha n'ime ọhịa achụ kidnappers anyị niile agaghị achụwacha kidnappers anyị niile agaghị achụwacha bandits mana ihe ọ wụ kpa Okike Abịama siri nye onye ọbụla akara aka ke ya ọ bụ otu Chineke siri nye onye ọbụla akara aka ke ya so follow your own akara aka akara aka onye a dị iche akara aka onye a dị iche even in the Bible Chineke enyere onye a talent nye onye a talent nye onye a talent onye nke were ke ya mepụta ihe onye nke were wee onye nke enyere ofu ewere eke efu okpukpe na-asị nwaanyị e ji nye ndị ọzọ abụọ enye ya ofu it doesn't make sense so biko fans ka m na-arịọ ndị lọvụrụ VDM ndị lọvụrụ Harrison biko ee eh, onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ this is a phase that Harrison is passing he will come out stronger o nwebe onye na-enweghị phases ọ pasịrị mụnwa na onwe m agala m mkpọrọ eburule m gaa Abuja kukpuo m ino na m mekwaranụ gịnị na m si unu egbuwula ụmụnne unu kwụsịnụ iji Ebube Agụ atanishi the life e-waste the life of ndị Imo a kụrụ m kụga akụga Abuja ma akụkọ one month na Maitama prison eh, Maitama police station last year kwa kukpuo m na prison na m sị gịnị na anyị achọghị ndị Fulani herdsmen to be given any any any place in Mbano ndị iwe na-ewekarịa m eje mụọ ya ọkụ ha sị na m so jee tụọ bọmbụ na m so jee gbaa ihe ọkụ na m so mee nke a mee nke ọzọ a kụrụ m kukpo m na prison for two months so these things are phases ndị dị ka anyị na-efesi but let it not be a phase you are facing that will phase out your integrity biko a sị na ụlọ e nwere scandal ya wụrụkwa ezigbo scandal so that enyomi enyoma sị chai na ihe a na-eme onye a na ihe a na-eme onye adịrọkwa mma onye a na-ebo ebo emekwala eme ọ dị m ebe a ka anyị na-apịakọta kpamkpam bụ ihe omume anyị chi bọọ anụ ọzọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nonso Nkwa Ochiwar sonyere m na Nonso Nkwa Ochiwar na TikTok nakwa Official Nonso Nkwa TV na YouTube ka chi m na-efe gaa n'ihu gọzibala m unu ụbọchị agazibala anyị niile siriri werere

two days ago ka anyị kwuru okwu ụmụaka gara igwu mmiri na Obowo mmiri village ha n'Obowo ndị local vigilante sị na ha na-arụrụ Hope Uzodinma ọrụ a-round ụmụaka up na ha wu ndị oshi na ha wu ndị akwụna na ha wu ndị ọgwụ ike na-eme ihe ndị dị iche iche ma mechaa ha ala n'akụkụ mmiri ebe ahụ mechaa buru ha gaa Tiger Base dọmpụọ ha ebe ahụ ya bụrụ na Tiger Base jụrụ eju eburuzie ha gawa State CID dowe some na Tiger Base dowe some na State CID then anyị through the instrumentality of Protect the Weak International Foundation we alerted the Commissioner of Police uh, who unavoidably was not uh, present you know so he directed us to the DCP operations and the PPRO. So the DCP operations, the PPRO did their work perfectly. The Commissioner of Police did their work perfectly. But ebe ọrụ nọ shie ike mgbe ọbụla anyị na-ekwukwe ihe wụ Tiger Base. Ebe ọrụ a nọkwa nyekwe nsogbu again wụkwa Tiger Base. That the Commissioner of Police ga-enye outright permission. In fact, outright instruction, outright order to release suspects ndị Tiger Base a na-akpa aha ego ndị Tiger Base a na-akpa aha ego na ụmụaka ndị a they were eight of them they were eight of them now Tiger Base was uh, they were insisting na um, uh, a ga-enye ha the first amount ha kpọrọ na a ga-enye ha uh, ebe ebe ama ma 1 million ka 2 million 2 eh, million ka ha bu ụzọ kpọọ 2 million naira

ọ nọ ọ nọ Obowo so network nyega call mụ na ya nsogbu but this last one now biko ọ bụrụ na o kwucha mụ na ya m plecha call a mụ na ya na I will also expatiate more so that unu ghọta ihe anyị na-ekwu ekwutukwu ya a na-ekwu ya for the each of them. Mm. Each of them, each of them, each one of them. onye ka a na-asị megide o onye eze akpọ the officer okay sị ebe anyanwụ akwụreli otu a ka emezuzo ya 200,000 ka onwe ike enwe ike kpere ya dị ụmụaka that's Ka after 2 million ọ bụrụ o, halawa. ndị obodo asị ka e nye 200,000 ya ajụkwa o ndị polisi ajụ tiger base ajụ IPO ọkwa the IPO jụ ka ihe akwa

agwazie ya sị okay sị lee lee lele ihe anyị kwurule by then that eh, officer that eh, com- eh, commander ha ha kpere anyị Mm. e mechara sị okay sị ngwa gasị ya gazi ga-eweta 800,000

mụnwa with the eh, one other guy nwanne ya nọkwa there so anyị anọgidele nọgide nọgide bịa cheke today on Saturday onye ahụ ụmụaka nọwara there since Monday today night making it six days Hi. na-adịra anyị cheke ha the boy eh, akpọ m sị okay anyị emitizie

600,000 mụ na mụ na one other boy nọ nga mụ na ya abụọ the boy wetara ihe wụ 250,000 mụwa m chekize wetazie 350,000 wụ cash of money Ew, mụnwa ji aka m were the ego nye ihe dị iru Austin Okay. n'aka Okay. ya wereze the 600,000 naira baa inside mechaa pụta pụtazie sị a ga-enye ya 20,000 naira ọ ga-eji setụlụ ndị poli ndị polisi nọ na because ebe e weghara ha etihi ha na station oke ha Mm. nke ndị tiger base e mewere ha ga-etinye ha na state CID

kọntributuru 600,000 naira kwụọ maka ndị a eh, ndị vigilante Hope Uzodimma gara buru ebe ha na-egwu mmiri n'Obowo at the end of the day ụmụaka na-azọrọ ha azọrọ ụmụaka na-anyụ ha anyụ ewere 600,000 naira na-anọ ha anọ 600,000 naira a na-achọ achọ ụmụaka aka ha dị ọcha ụmụaka na-enweghị oshi ha zuru ụmụaka na-enweghị egbe e butere ụmụaka na-enwe nkokoro a natara n'aka ụmụaka na-enweghị ihe a natara ha n'ahụ ụmụaka just je igwu mmiri n'anwụ April 1st ndị sịrị ha wụ ndị vigilante Hope Ụzọdịmma eje buru ha kụgbuo ha na tiger base now emefuole 600,000 naira just like that

This is a selfish extortion of innocent Igbo lives, innocent use of Igbo state. Ụmụaka ji igwu mmiri. Otu aka esi nara ha 600,000 naira. Now they are going to pay that money. Because ndị akwụrụ ụgwọ now must, must seek, seek, seek, seek for refund. You know? It's like they have borrowed that money. ka a gbapụta ha nara nta nara imo naanị na i jere gwuo mmiri gwuo mmiri na village gị o i jere gwuo mmiri na village gị o ọ kwa na i jere village ọzọ na village gị ka i gwukwara mmiri o a bịa jide gị na ị wụ onye oshi ị wụ onye ama ị wụ onye ọkwa iko na ị wụ nta ị wụ imo e si otu a kụpụ 600,000 naira nara nta nara imo this is extortion this is extortion I am calling upon the commissioner of police Imo State. Nafuta Ola and his boys say, Ga,

olee ihe people olee ihe ndị mmadụ ji dị wicked ị nataghị onye egbe ị nataghị onye mma ị nataghị onye osisi ị nataghị onye nkụrụnkụrụ o nweghị ihe ị natara onye a gị anapụ ha 600,000 because of what seven days seven days that is all you want seven days and that is all you have that they have been uh, been a victim to that just listen to all these guys in their testimonies and what they have said or what they said concerning these tiger bears uh, biko ụmụnne m um, ụlọ ọrụ protect the weak international foundation human rights uh, organization o nwere nwanne anyị nwaanyị nwatakịrị ọ ga-eji aka ya gwa anyị kpọmkwem ihe merenụ because um, oge ụfọdụ anyị na-ekwu okwu police brutality ndị mmadụ anaghị aghọtacha ya ọ bụ n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ka otu nwaanyị bịakwara ihe ndị Tiger Base mere ya mgbe ha chọtara di ya ahụghị di ya nwaanyị a kukwara nwa n'aka ha akụgakwa nwaanyị a kụga nwaanyị a kụga nwaanyị a until at the end of the day ndị Tiger Base ahụ mere ihe ahụ e mee ha arrest mechazịa ha kwụọ the woman ezigbo compensation na obere nwa a nọkwa nga ugbu a the same thing mere that woman ha mekwara ya obere nwa so aga m achọ ka o jiri aka ya kọọrọ anyị kpọmkwem otu ya siri mee nna aha gị gịnị kwusie okwu ike ka ndị mmadụ nụ aha ị dị afọ ole gịnị mere

ama m ntị gbara m ya ma gbakwuru ya ntị mgbe nke ha bịa bịa bụrụ ezi ma ọ bụ na-apịa m na-akụ m ya gịnị ka ha kụrụ gị gịnị ka na gịnị osisi ma ọ bụ osisi ee eh, na-agbazi m aka ntị onye ke na-akụ m osisi ma ọ bụ onye ke na-agba m aka ha dị ndị polisi ole ha anyị buru ibu richara several okay so mgbe a kụchaziri m ha kpọrọ ha jiri m ejiri je ma m n'ime moto ma m lụzi na moto o wee ihe ịrụ ọdụ m nga ahụ a bịa kụọ m n'azụ Ma onye mba- mere i ji agaga ka ihe ụkwụ ụkwụ mee ụkwụ gba- gbajiri gị kwa ee oke de ma nke a mebati n'obi m obi m o nweghị onye gara atụpụ m de nwa em chairman village anyị abịa na-ajụ ha maka gịnị ka e ji jiri nwa ma a na-ahụ ha nne na nna ya ha hapịa otu minit de ha kpụmazie ya ihe tube em jibe ya n'ime moto na ha eburu anyị gama em tiger base ebe ahụ mgbe anyị nụzi nke ahụ ha gbasi ndị statement m na-ekwu ama m ihe dịbe so mgbe anyị mechara n'abalị ha bịara jibaga m na cell n'isi ụtụtụ ha pụtazie m ihe zuru ezu kpụta na ọfịs ha mm-hmm. then mgbe ahụ anyị mechaa ha sị o nwe ndị bịara ka ha belụọ m ekpe ha sị agaghị ahapụ m until ha hụ dadi m ọmụrụ gịnị mere gị n'anya ahụ ihe o so ihe a kụrụ gị mepegoro anya ahụ ọfụma ga ekweghị mmepe mepetụ ya small okay ya so n'ihe a kụrụ gị akụkụ ya okay gịnị meziri later hmm. gịnị meziri gị after that o nwere onye dadị mebịa di ọ dị ka ọ wụ nwanne ha ụbọchị onye hmm. ahụ a bịazie belụọ gị olee ndị polisi o nwere ndị ị nụrụ aha ha osoja na chukwuemeka okay ka a na-akpọ osoja na chukwuemeka ha si Tiger Base ọ kwa ị ma ebe wụ Tiger Base ebe ị dị sure na Tiger Base ka a kpọ gị gaa okay Tiger Base ka a kpọ gị gaa mommy biko o nwere unu gara hospital o nwere anything any evidence to prove anyị gara hospital ọ specialist hospital ka ị sị na ihe a wụ doctor's report anyị wetere na okay doctor's report okay Imo State Specialist Hospital Owerri

Thank you, uh, Dr. Okechukwu. Ihe a wụ the stamp from the Imo State Specialist Hospital Owerri. Mommy, olee kamgbe ahụ o nwere any have you done anything? O nwebele ihe m mere ọ wụkwa ịga eh, triticha ya ihe niile na ya before na mara health first. Okay. Ọ ga na-adị ndụ before a bịa chọwanụ ihe ndị ọzọ. so police adropụghị notice si di gị chọrọ ha bịa they just invaded the house by 4 am bido kụwa nwatakịrị ihe by 4 am no notice nothing nothing with nwa a na-akpọ uh, Daniel uh, ọ nwata ebe o shi Abia State okay Daniel ahụ ọ wụ onye polisi ọ wụghị onye polisi ọ wụ ọ wụ nwa nwanne di m nwanne di m ndị ọ ya kpọ ha bịa ya ọ sị na onye kpọ ha bịa because nwa m nwaanyị hụrụ Daniel ahụ Daniel ahụ na-ajụ ya ebe key moto dadi ya nọ na dọkụmenti ala ọ wụ ihe nwa mgbe ha n'ụlọ turnchaa upside down kparịcha everything o nweghị ihe ọwụla nọ nga ahụ nọ in order without search warrant without anything o nweghị ihe ọwụla ha ji nwa m nwaanyị even nwa m ntakịrị bịa bịa sekpuru ala rịọwa ha biko ha gbakwara ya aka ntị sị ya na ọ rịọkọ ha biko na ha ga-akwụrụ ọkụ ya nlama ọ dị mma olee otu ahụ dị gị ugbu a ọ ka na-egbu gị mgbu mm, kemgbe ọ nọ ngo ohu dara ebido ọsọ afọ nye gị nsogbu ya anya ahụ soro ya na azụ nke ma ngakọta m akpọrọ ya n'azụ onye m nọ tinsi si ka m chọrọzie ndị nwere ike ịgbatara anyị atụtọ ọ dị mma ọ dị mma eh, nsogbu anọ eh, commissioner for police ga-anụ nke a ụwa niile ga-ahụkwanụ nke a then Chukwuemeka na Osoja ha ga-anụkwa ụda ya just nwenu nwenu olileanya na this case we are not going to allow it to slide like that unu anụna ndewe no mm, although the head of tiger base mr ola was interviewed as well he denied it He said that nothing like that is happening in Tiger Base, that his boys are professional

Some people, the other one say, uh, unless you're associating yourself with uh, criminality or criminals, they'll carry you. I just see a lot of comments there. See, just pray. Make those guys not pick you. All this one at the top, my person say, you never go there. Go be person out. Or your family member go that place. I go no say, you fit dey waka for road like this, why as I dey waka like this now, you fit dey waka for road.

no pick a person wey you know say you like you be criminal or you yahoo boy this one they no dey ask you that thing nobody ask you that who you be until they pick you you clear for your eye peace and love. enwe one girl nọ na my former lodge ọ gara ọ sọpụrụ apụ ama m ihe ọ gara ga mee ọ gara ime town ndị polisi anwụrụ ya ndị polisi anwụrụ ya n'ime town ha sị ọ wụ ashawo ka ọ na-agba ngwa ọ wụ ashawo ka ọ gbaga ụnụ jidere nga ọ gbaga ashawo kpọrọ na ya gawa na police station ụnụ akpọdị ya ga na police station ụnụ pụta n'ụzọ nashịrị ya ihe niile o ji kwapụ ya ya shi na moto ya shi na bọọsụ dapụ merụchaa ahụ ụnụ nara ya fon ya nara ya everything ma ụnụ niile jikere ka police you people are identifying yourself as police officers what is happening ele ihe na-eme na that state what is happening in our state anyị chọrọ peace

We are not, we are scared. We are scared. Our governor should do something. Our governor should do something. O kwesịrị inye help anyị nyere anyị aka. The thing na-ewe m iwe. Everybody is scared. My guy shiwe Owerri bata, my guy shiwe Lagos batawa na gbam. My guy shiwe Lagos batawa na ya kpụrụ onye army tige na moto ma ya kpụrụ onye polisi tige n'ihu moto ya because ọ dị scared a ga-eburu ya.